kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ fana kɛnɛ sigira dɔ min ni ale bɛ tali kɛ denmisɛnw olu tɔgɔ la donna k'a dɔn k'a fɔ a sigira kun min yɛrɛ kama min ye jamana in ye bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dusukun ka kɛ kelen cogo min na haminankow ka kɛ kelen kunkelennaw ka kɛ kelen min ye faso kanu ye o barika ka bonya jamana yɛrɛ bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min na jamana ka kolo suma nin don ye a kɛnɛ sigilen gansan tɛ kɛnɛ in kan an na maa min tun bɛ yen nɔ donc kibaruw tɔgɔ la o ye musa kone ye a ye fɛn minnu sɔrɔ an ye an ka jɛ ka olu lajɛ
layidukan gafe jamana sifinw kumakan bɛ min kɔnɔ k'u bɛ furancɛlafanga kɔkɔrɔ don ka lase jamana ɲɛmɔgɔ ma o sɔrɔla sifinw ka fasodenya n'u ka dɛmɛ sɔrɔli bɔli ba in sen fɛ min hakilina bɔra sifinw ni farikolo ɲɛnajɛ minisiriso yɔrɔ sifinw bɔra mali marabolo bɛɛ la laselikan minw kɛra olu dadara ɲɔgɔn kan k'a daminɛ sifintɔn ɲɛmɔgɔw la ka se sifinw tɔgɔla minisiri ma o laselikanw na sifinw mabalimana kosɛbɛ k'u wele ka na baara ma walasa u k'u jɔyɔrɔ fa jamana kɔnɔ don in bɔli kun yɛrɛ ye ka na kolonɛl asimi goyita ka kalifa jaabi a ye kalifa min kɛ mali sifinw na an ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ tɔgɔ la min ye nin kɛnɛ denfaya dilen bɛ ale min ma kolonɛl asimi goyita ye an bɛɛ miiri b'a la a ye mun fɔ depuis rectification daminɛ la k'a fɔ ko ni ni baara ɲɛna bolo ni ala sɔnna a ma dalen bɛ sifilakaw la kosɛbɛ ni baara tiɲɛna ala k'an kisi o ma o fana sifilakaw nɔ ye donc kɔrɔ k'a jira k'a fɔ ale yɛrɛ sifilaka ye fɔlɔ donc euh, mais baara mun don baara kolo ka gɛlɛn kosɛbɛ an tɛ se k'a fɔ ko mɔgɔ mɔgɔ kelen bɛ se a baara la o de la an mago bɛ vraiment sifilakaw la kosɛbɛ kuma koloma min ye sifinw wele ni fasodenya bɔli la o ye ka na u se yira mali la mali min ye kelen ye ani mali min bɛna ja a kɛra jamako min ye palais des sports salamatu mayiga kɔnɔ a ye hakilinajigi kɛ malidenw ka janvier kalo tile tan ni naani san ba fila ani mugan ni fila bɔliba la parce que sifilakaw ye nɔ mun jira an na depuis 14 janvier cɛ tɛmɛlen n'o ye eh, ka bɔliba kɛ pour que ka CEDEAO ni UEMOA ye sanction mun ta an ka dugu kama k'o dénoncer an b'a dɔn k'a fɔ vraiment sifilakaw eh, cɛ wulilen don kosɛbɛ baara min don baara eh, tɔ min bɛ ka na kolo ka gɛlɛn kosɛbɛ an bɛ baara min na bi n'o ye cɛ mali kura ye k'a fɔ k'an bɛ mali kura baara bɛɛ ban bi o tɛ se ka kɛ mais an bɛ ka ka nɔ bila mun b'a to ni ala sɔnna eh, sini an bɛna cɛ mali mun ye eh, bɛɛ a bɛ nafa ɲɛ bɛɛ ye an bɛɛ bɛɛ b'a fɛ ka dugu ka kɛ cogo min na ka dugu développer mali bɛ kɛ ten bon o tɛ taa k'a sɔrɔ sifilakaw wulilen tɛ kosɛbɛ mais k'u cɛsiri jɔnjɔn dira sifinw ka minisiri ma ka dɔ di ka lase kolonɛli asimi goyita ma ka da fan bɛɛ lajɛlen mɔgɔw ka waleya kɛtaw kan furancɛla fanga in ka se sɔrɔ la ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ